Zili pati tapeza kuti mbusa wina wa mpingo wa Nazareti Prophetic Church of All Nations ku Chiradzulu wakhala akusala kudya kwa masiku 40 osadya komanso osamwa madzi ponena kuti Mulungu anamuwuza kuti atero. Dzina langa ndi Eleni. ineyo ndi prophet elason zande ndimatsogolera utumiki wa nazareth prophetic church of all nations utumiki umenewu uli malo ano kuno ku chiradzulu mmoyo wanga ndakhala ndikulankhulana ndi mulungu sisi kubadwa kwanga mulungu akhala akundionekera abe 2009 amandiuza kuti pa 27 oktoba akuti ukwere ku phiri tikumane kumeneko maonekedwe a mulungu amene amakuonekerani ankakuonekerani motani komanso munadziwa bwanji kuti ndi mulungu mulungu kuti akuonekereni ngakhale inu mudziwe kuti mulungu akuonekerani mulungu ndi mzimu koma akamaoneka amaoneka ngati in form of man mmene munthu amaonekera kuli yesu ndi mulungu woti kuyankhula lolo kuyankhula kuyankhulana ngati mmene kuyankhulana mtimayankhulananso ndi yemweyo amene anandionekera ende akamakuonekera ukuyenera iweyo kukhala ngati wafa chifukwa chake anati munthu amene amandiona ine nkhope yanga amafa koma chimene ndinganene kwambiri chithunzireni choti mulungu ndi woopsa ngati mu tsiku limenelo pa 27 anandiitana i heard the audible voice of god my son elason my son elason my son elason nthawi yomweyo ndinanthunthumira ndiye kuti umayenera kuti ugwe ulambire pamene amandiwuza kuti ukwere ku phiri ukakhaleko kumeneko ndi ine masiku 31 kuyambira lero zimachitika mmamawa nthawi zambiri nthawi imene mulungu amandionekera si usiku ndiye atandilankhula ndinakhala ndi mantha poganizira nyengo yotentha kuti ndipite ku phiri fasting imene mulungu amandiwuza thazizo ndi yosadya kapena kumwa madzi pamene ena amafuna yomamwera madzi imeneyo si fasting imene mulungu amayifuna ndiye ndinayamba kuganizira komano ndinaphunzira chinthu chimodzi kumvera because to obey is better than sacrifice ndinanyamuka ndinatsazika mkazi wanga ndi ana ndalamulidwa kupita kuphiri kukakhala kuphiri ndikatha mwezi ndili kumeneko palibe kumwa palibe kudya ndiye mudziwe zimenezo koma palibe amene angaletse chinthu chimenechi kuyenera kumvera chifukwa ndilibe choice pa chimene mulungu akulamulira ndinanyamuka ndinapitadi kuphiri phiri limene ndinapita ndi phiri la chikowa boma la chiradzulu mbali inayi uku kumo- kuli simati na mitambo trading center mbali inayi choda pakatipa pali mapiri awiri limodzi lolo la chikowalo ndimene ndinakwera ine kuti ndikakhale masiku 31 ndiye nditapita kuphiri ndinayamba kusala kupemphera ndi kutentha zinafika poti zinandilowa ndiye inakwana nthawi inayake imene ndimene kuti ndikodze after 8 days osadya osamwa ndiye ndimene akuchoka pamenepo kuti ndipite pena pake ndipange zimenezo ndinagwa pansi prayer ndiye ndinalira kuti ambuye ngati ndafoka chonchi 8 days ndiye mukundiuza kuti ndikhale masiku 31 you have brought me kuti mundiphe ineyo ndipo nakwiya kwambiri nanenso chifukwa nadziwa kuti anytime I can die fa muganizira okutobala amene mukhalira dzuwa sizocheza andimene ino novemba fa pa 27 okutobala nayamba kunali mama wa kwambiri 5 minus 6 koma cha ma 9 ndinaona anthu awiri atavala zoyera akubwera koteroko kumaona pa munthu ukamasala ukafika pamene paujapo sumagona umakhala maso ulo usiku sumagona even even 30 minutes umakhala maso basi ndiye ndinaona anthu akubwera atabwera anangovala zoyera onse amene ananyamula basket amuna komano anthu ake osaoneka bwinobwino nkhope chifukwa mawalidwe awo anali owala anthu ake ndiye nafunsa kuti mwabwera kudzatani ndi akuti atate anu atituma kuti tidzakupatseni chakudya akuti ulendo watalika ndiye nati "Ah, atate anga akutuma ntalingalira nono kuti bambo anga anamwalira kale ndi ndimaganizira ndikuganizira a- a- aja amadziwa kuti ndikuganizira zakuti ndi akundifunsa kuti atate anu amene akulamulani kuti mukwere kuphiri kuno mukumane nawo ndi omwe atitumaso kuti tikupatseni chani chakudyachi and basketimo munali mbali za zakudya koma mbali zake zo- zo- zoti zooneka mosiyana ndi mmene zili mbali zathuzi zimene timagwiritsa ntchitozi so zakudya zimene zinali mene momo zinali special ndithu mbali zake zoti za golide golide choncho ndiye ineyo ndinakana kuti ine sindingadye chifukwa ndi omwe andilamulira sindingadye ndiye waja anandikakamiza akuti ndi omwe atilamula idyani ulendo watani watalika kuti mukwanitse kufika kutsiza ulendo kenako napezeka kuti ine ndadyadi chakudya chija nditangomaliza kudya nthawi yomweyo anthu aja disappear anasowa mbale zija osaonekanso ndiye ine ndinavutika mmoyo mwanga ndinalira kuti zimene ndapanga ine si zimene ine ndimayenerayi ndili mkati molira kudandaula kuti zimene ndapanga si zinthu za- zabwino mpamene tsopano amabweranso mawu yesu akuti kodi iwe mesa umapempha kunena kuti ulendo watalika ufa wafoka kwambiri ndiye ndakupasa chakudya kuti ukwanitse umalize masiku amene ndakulamulira masiku mpamene ndimadzazindikira kuti aa kuti ndi angelo anabwera aja chakudya chimene anakubweretserani pa nthawi imeneyi chinali chakudya chanji ngati keke choncho mbale ndi analipo ndamwanso bwinobwino koma zonsezi zinasowa ndi anthu omweyo kusowerana ndinadzangodabwa kuti mphamvu zanga zabweranso mmene ndimakhalira nazo mphamvu zanga nzodabwitsa chifukwa inenso kunali kuyamba kuti ndidye chinthu chakumwamba komanso kusala kotero kunali kuyamba ndimati nkamasala ndimalekeza five days mbuyomo yosadya yosamwa madzi ndiye basi kenako nangoyamba kumangomulemekeza mulungu mamulemekeza mulungu atasowa ndinapitiriza fasting fa- na- nanakalo ndima- ndimakhulupirira kumvera mulungu zimene walamulira ndinapitiriza kusala osadya osamwa of course kuti kukhosiku zomwe zimachita kumauma koyipa ndikati kuuma koyipa ndiye mumve kumakhala kuuma koyipa kotero kuti pena kumatha nkumalephera kupuma ineyo kumaona kuti koma munthune mmene ndilili kutakhala kufa ndikhoza kufa koma mphamvu zimakhala za nomo zabwinobwino koma kukhosi kokha ndi kunali vuto koma ndiye ndinaonda mmene ndimafika ma 20 days nditaonda kwambiri koma mphamvu zimakhala chimodzimodzi sizimasintha zimakhala ngati munthu amene amati wadya wakhuta nsima bwinobwino ndiye ndinapitirizabe mpaka na ndinamaliza masiku 30 ndikufika tsiku la namba 31 ndiye ana angawa amabwera ndinawauza kuti muwauze ampingo tsiku la namba 31 adzabwere kuno kuphiri adzafike malo amene ine ndili cholinga changa ndimafunanso kuti atenge kudzoza kwina kwake pa malo amene ine ndimakhala ndikupemphera mwakambapo kunena kuti chiyambi chakusala kudya kumeneko mulungu anakuwuza kunena kuti mukakumane kuphiri mm. timafuna tizione kuti kumeneku ku mulunguyu mwina ankafuna kuti muzipempherera chani komanso anabwera nkukumana naye aha mwandifunsa funso labwino kwambiri cholinga chimene mulungu ananditengera kuphiri mulungu anandiwuza kunena kuti dziko lapansi layipa maulamuliro amene alipo pa dziko lapansi nga satana ndiye kulalikira choonadi kumakanidwa amaphedwa mtumiki amene adzuka akufuna kulalikira choonadi amaphedwa mulungu amandikonzekeretsa mphamvu kukatenga kuphiri kuja ndiye tsiku la namba 20 sipi 21 or 22 anabwera yehova anandilankhula my son Elason Son Elason, Ndikukupangatu kunoko kuti ukhale madzi amoyo pa dziko lonse lapansi. Iweyo ndiwe kasupe wa madzi amoyo, ndipo mwa iweyo mutuluka machiritso a dziko lonse. Ndiye ndikukupanga kuti ukhale madzi amoyo, uko uko iweyo ukumwa madzi amoyo amene adzituluka mwa iweyo. Sikuti kusala kuja ndimasala kuja, ndikumwa madzi a chani? Amoyo. Anandipatsanso mau, Ezekieli 47. kumene akukamba madzi ochokera mkachisi anena kuti madzi amene achiritse dziko ndi ochokera mkachisi kwa i- mwa iye mwini wace mulungu Eh, ndi chabwino nanga si ananena kuti mukakumane kuphiri Mm. anabwera nkukumana naye kapena zinatani zomwe zimachitikazo ngakhale kuti zandipatsa chakudya olo kumalankhula kumamva audible voice ngati ngati kulankhulana mo ndiye kukomanako ndiye nditamaliza kusala mpingo unabwera tinayamika mulungu kumene kuja kenako kumatsika tsika pansi kupita ku nyumba kumene ndimakhala inali mphepeteso mwa phiri pamene pono pamene no panali no mapemphero ono enieni tatsika chifukwa ndimadalitsa ana anga a mu mpingo usiku ndinagona ine ndimangomva kumamva mapanga feel kuti pali china chake choopsa chimene chikubwera pa moyo wanga chonena kuti pakhala moyo kapena kufa mamawa anapezeka kuti mapazi anga ayamba kutupa kutupikana mapazi akuonjezerabe kumatupa kuti ndingayende kamtunda koti mwina uh, 20 meters I was failing kuti ndikwanitse nayamba kufoka than mmene makhala kuphiri tsopano apa chifukwa ndayamba kulandira mkaka kaphala pang'ono ndakhala ngati munthu tsopanonso ndiye pali zotsatira zake za fasting zoti inenso ndikhoza kuchenjeza anzanga amene akuyesa nchifukwa anzanga akungofa pano akamasala amati akwanitsa chakudezi kufa chifukwa chonena kuti zimasokonekera mthupimu kumakhala kuti thupi limafa kaya matumbo amakhala ngati kuti mulibe kalikonse amakhala ngati a- angomatana matana ndiye sipamakhala chinthu chabwino zikutengera kuti mzimu wa mulungu ndithu mulungu akhale nawe iweyo kuti akulamuliredi kuti upange zimenezo ndiye la namba 3 masana onsebe ndinali ndi mantha koma ndimafoka kwambiri kufoka kwambiri ndiye kufoka kumangopitirira kwambiri kotero kuti ena amati iyayi mupite ku chipatala ndiye ndimati ine moyo wanga sindimadya mankhwala sindimapitanso ku chipatala sindimadwala ndiye mpovuta yemwe wandilamulirayo ndiye chipatala changa usiku wa day number 3 mapazi aja anali otupa kunabwera anthu ena ache ena anachoka Blantyre amadzandiona ndiye anthu aja atabwerera kumakawuza anthu ena kumene kuja kuoneka kuti anawuza zolakwika mmene alilitu afa zakuti mapazi atatupa kwambiri alilimo afa ndidamva amayi akundiuza kuti akuti amaimba zakuti zakuti akuti samaimba zakuti zakuti zinandipweteka mtima ndinati ambuye I've done your will ngati mapazi angawa angakhalebe otupa chonchi mpakana mamawa kill me mungondipha basi ndinapita kugona ndiye simagonabe fato simabwera pamene kuti zakudya zikwanire bwinobwino chifukwa ndi mkaka chabe sizakudya zoti zimakwanira kudziyang'ana ndekha ndikuona kuti mapazi aja atani aphwera nthawi imene napita ku phiri njoka ndiye zimabwera kumandidutsa kumayiona njoka chonchi koma nanga si nali ngati wakufa ukamasala umakhala ngati chinthu chakufa ndiye njokazi olo zibwere olo zindigunde zimakhala njoka zake zoopsa kwambiri fo makhala njoka zikuluzikulu zoti they are poisonous phiri lake inadzandilowa muja mthupi chonchi ndiye mafunda kansalu kena kake kukada mucho khanga tili udzudzu sho udzudzu umandipwetekanso nawo ndinadzaona kuti ah, kuti chichikuzizi chikuziziritsachi nchiyani nkuona kuti ndinjoka basi nkuchigwira nkuchiponyera uko anthu samayidziwa imfa koma ine imfa ndimayidziwa kwambiri and olo kuti munthu wafa anthu akhoza kuti munthu uyu wafa ine ndikhoza kuuza kuti munthu uyu sanafe chifukwa zimene zimachitika ine ndili ndi kuthekera koona kuti moyo wa munthu uyu ndiwolapo ichi nthupi chabe autenga awo aubisa apopo moti mukhoza fikubwezekesa chifukwa chake chifukwa chake kunoko ndakhala ndikuwapemphera anthu oti afa ndikudzuka moti mmadzutsa anthu kufa sinana ndilamulire sinkhani imeneyoyo ndakhalabe moyo okhaokha omasalawo eti 2013 mulungu anandionekeranso ndakuti kuyambira lero upite ku kachisi uzikagonera ku kachisi poyamba tinali ndi msasa tinapemphera apo ndiye mulungu anazatipatsa chisomo kumanga holo tikupemphera iyi ndiye anandiuza zoti uzikagonera kuti ku kachisi ndikufuna kuti ndikuyikizire zinthu palibenso kukhala ndi mkazi wako ndipo ineyo ndikupha iweyo ukufuna ndikufuna kuti thupi lako lolife kuti ineyo ndikugwiritsire ntchito ndiye atandiuza ndinaona kuti eh, ndizovuta chifukwa anandipatsanso mawu ake ndiye ndinalibenso choice kuti ndingakane komanso ndinene kuti olo mmene ndinali kuphiri ndinali ngati thupi langa linafa machitidwe a zinthu si amene munthu amapanga ayi panatenganso nthawi yayitali kwambiri kuti ndibwerere pa mu- pa umunthu ndiye ndinabwera mkachisimu koma ineyo nthawi imeneyo ndimaona ngati mulungu akundizunza Munga- mungagona muno Eh, olo lero lero ndimagona momuno kuchokera 2013 kudafika tsiku la lero lero ndimagona momuno ine magona chachima ndiye nyumba mwanga ndi muno anandiwuza mulungu kunena kuti iwe si woyamba ine kukulamula kuti ukakhale mkachisi mzakonso simeoni amagonera mkachisi kudikira consolation of israel chitonthozo cha israel iweyonso ndi amene uchiritse dziko lapansi ndiye ndikuyenera kukuchititsa zinthu zimene ugwiritse ntchito kuti ukwanitse kuchiritsa dziko lapansili chifukwa ndi iweyo amene upangise kuti anthu abwerere kwa ine chifukwa anthu ali m'manja mwa satana ndinadziwa kuti mulungu ali ncholinga nayamba kugona ku church muno ndiye ndakhala ndikugona church muno kuyambira 2013 kufikira lero lino ndikugona church muno koma panopa nthawi iliyonse ndisiya kugonera munomo chifukwa ndikuyenera kuyamba kuyendayendana wandilamulira mulungu kuti ndiyambe kuyendayenda koma ndimafuna mudziwe zinthu izizi zofunikira kwambiri kuti mudziwe chifukwabe anthu ambiri sakudziwa kuti nanga pogona church muno ubwino wake unali chiyani nanga cholinga chake chinali chiyani mulungu amandidzaza mphamvu ndiye nthawi ndimagona ntchalichi muno yesu amabwera ndikumandiuza zimene zikuchitika mdziko dziko mukuchitika zakuti zakuti ndiye iweyo utere ndiye ndimapanga zimene mulungu akundiuza zija mapemphero amene kupereka nsembe eti kwa mulungu samuti kugonera ntchalichi kumakhala olo osakhudzana ndi mzimayi ndikumangopemphera kumasala kumadya pa wiki paja mwina masiku masiku atatu kapena awiri osadya kumadya madzulo okhaokha komanso chakudya kochepa kwambiri kachipisi kochepa kapena mwina kampunga kochepa kapena kungomwa kakapu ka mkaka basi tsiku ndi tsiku Ba- mpaka na lerotu nchifukwa chake ndinakuonetsani miyendo mwangamu mmene mulili kuti munthu akhozaona ngati ndinapsa ndi moto ayi si moto fasting imene tili pa fasting imakhala ndi maeffects ake amene amachitika mthupimu kuchoka iye ndipo nzovuta zovuta kuti munthu utakhala usunatumidwe ukhoza kufa kani monga ngati imene ndadutsira ineyo kuchoka ndi ndi nkhondo imeneyo ndi nkhondo ndiyeno kuyambira 2013 kuzafika ah, 2023 pamene tikuyankhulana panopo mwakhala mukugona muno ndiye kuti mm, kukada mumabweretsa zofunda zogonera chilichonse bwino Zima- ndimasunga ko- yoyo ndi ofesi komano ndikumene kumakhala zovala zanga zinthu zanga zimakhala kumeneko chiguduli ndimagona pa chiguduli ndikuonetsani so sindimenene ndi mafuta thupi langa limakana kufunda blanket ndimamva kutentha kwambiri olo kuzizira thupili ndi losokonekera ndi fasting ndi zovala zanunso sizili ku nyumba kwanu zilinso mkachisi muno mukwanga ndi munomo nyumba ya atate wanga soke kulukako kumene mukaone inuyo kuluka chapula thuko mukaonanso za mkazi uja wa zaka 80 Anna amagona mmene mujamu wa zaka 80 amagona mkachisi nayenso kudikiriranso israeli atonthozedwe yesu abwere kapena mtero ndiyeno zimenezi mwina amayi akunyumba anazilandira motani ndikudziwa kunena kuti amayi akunyumba alipo ndakhala ndikuyankhula nawo ndikuwadziwanso ndimacheza nawo zovuta zimenezi anazilandira motani kapena anachivomereza motani kufikira pano panopotu amamvetsetsa bwinobwino and nthawi imeneyo zinali zovuta chifukwa ndimachoka kuno kuchalichi kumapita mwina olo kunyumba ukaona eh? iwonso being a woman mzimayi wokwatiwa amayenera kundifuna koma ndimawuza kuti sizingatani sizingatheke ndine wakufa munthu ine nde iwo amaona kuti ndine otani wakufa nthawi imene ndakhala muno mu chalichi ndi nthawi imene ndapanga experience mmene mulungu amalankhulira ndi mose amabwera muno tsiku limene abwerelo sizingatheke kuti tsiku limenelo ndituluka sindimatha kutuluka ndimadzazidwa ulemerero woopsa amabwera nkumandiuza mmene ndigwirire ntchito ndiye lilipo tsiku lina limene anabwera ulalikire uthenga pa dziko lonse lapansi ochenjeza dziko kuti mwana wanga yesu azitani tsopano azibwera kuti adzapeze anthu okonzeka oyenera mu ufumu wake wa mulungu mu ufumu wake mmene amayankhulira ndi mulungu eti chifukwa m'mayiko mwatsekedwa kuti uthenga wabwino usalalikidwe tsopano chaka chathachi 2022 uh, mwezi wa february pamene yehova amandiwuza kuti kuyambira lero ndinali katinso pa fasting nkuti dzulo lake ndisanadye ndi akundiwuza kuti iwe ukwere phiri tikumane tsopano ulalikire utumikire anthu atangonena yehova pa ndinamva audible voice atangonena yehova ankanenatu mmamawa ndakonza kale ndifuna ndisale one week yosadya yosamwa seven days imeneyo eti ndiye akulankhula chamma 8 o'clock moyo wanga unagwidwa ndi chisoni cha kuimfa for 40 days ndi maliroto amenewo osadya osamwa ati ulendowo anandiuza kuti ulendowo uyenda 40 days ulendowo ukukwera paphiri moyo wanga unagwidwa ndi chisoni chakuimfa ndikazi chisoni chakuimfa imvani kuti chisoni chenicheni chakuimfa ndipo ndinavutika koma ndinati ambuye poti mwanena ndi inu ndikuliratu poti mwanena ndi inu i will do it nditatero sande yake ndinawuza mpingo koma ndikulira kuti amayi wina aliyense kuyambira mawa yambani kusala kusala kumeneku nkwa 40 days inuyo muzidya madzulo madzulo muzimasula muzidya koma musandisalire ine mudzisalire inuyo ndi ana anu ndi zanu za inuyo kuti moyo wanu mulungu akusunge auteteze chifukwa dziko layipa ine phiri limene ndikukwera ndi la masiku 40 osadya osamwa madzi kaya ndifa but mulungu walamula ndikuyenera kuchita zimene bwana anga anena mwina wiki yamawa mundiona koma kena kusimundionanso mudzitumikirana nokhanokha Nde fasting imene inu ya 40 days mukapangirano kuti ndibakhala munomo mofesi ndimakhala mosande yokha kuti anthu apemphere makhala ndili momuno ndikakatenthedwa muno mpweya umadula Ma- nditafika masiku 20 chakuti zinavuta sanali ofoka kale koma iyi iyi inali imfa ndithu yeniyeni so mmene ndimakwanitsa 15 days nkuti nditatheratu kufoka kumangoyendera chivuva moyo 20 chakuti days ndimati nkakhala fungo moyo mumtima monsemu moyo mwangamu fungo limene limamveka mphunomu la munthu wovunda kumamva kuti matumbo anga avundiratu chilichonse mthupi mwanga mchovunda ndikakhala nkumagwetsa msozi yesu amandionekera chifukwa chani ukulira mtandawo uyenera kuseza ndiweyo umene uwu useza basi nthawi yomweyo ndimapezeka ndikumaona vision anthu ku dziko lapansi m'maiko onse anthu akubwera kwa ine kuti akufuna yesu chipulumutso cha mulungu ndi akamandionetsa anthu achifuko atazonse ndikamalira amandionetsa ulemerero kulondoza kuti ulendo uwu simunakasalire ku phiri 40 days imeneyi munakhalano mkachisi momo mkachisi momo nanga si mulungu no nyumba ino inasanduka imene no ya- akundionekera mulungu ngati malo amene oti ndizikumanirana ndi mulungu sikuphiri anthu amaganiza kuti kokumanira ndi mulungu nkuphiri ayi mudzidzipangira nokha malo okumanirana ndi mulungu koma malo amene iweyo ndi oti ngopatulika osati china chake chingachitiridwe so mapemphero amene achitidwe pamalo amene ali oyera mulungu wamva uh, makamaka masiku 28 panafika poti ineyo kumaona kunena kuti ah, ndingodutsira kuti mwina mulungu anandituma koma imfa yadzaza mwa ineyo koma imfayo palibe koma zi- zizindikiro zilipo zokwanira koma imfayo palibe ndikamaganizira ndikudziganizira ndekha sindimalolanso anthu andione chifukwa aliyense ondipenya ndeti akhoza kumalira akanamagwetsa msozi ndikupatsani zithunzi zanga muone tsamene ndimasala ndimauza ana anga kuti andijambule pene mudzakumbukira patsogolo ine nditachoka fani ndikamaliza ntchito ndilalikira zaka zochepa pa dziko lonse lapansi koma ndidzachoka wamoyo kumapita kumwamba kutoku ndimasalabe mpaka na lero ndinayang'anabe kwa mulungu tsono ulendo uwu mulungu sanandibweretsenso chakudya ndinasala osadya osamwa palibe dontho la madzi nalowa kukhosi kwanga kumati kukhosi kukukakamata ndimatenga madzi kuchukucha mkamwamo kulavula koma akangoyerekeza kuti amakhala ngati pang'ono apita kukhosi kumang'ambika kukhala mabala kumeneko ndadutsa moyo wa imfa weniweni moyo wa imfa ndikati wa imfa ndo- ndipo munthu atati ayerekeze kulo mulungu nta- ntangomaliza nchi no anzako adzayesera koma adzafa palibe amene adzakwanitseso ichi chindikunena kuti anthu dziko lichenjere do not attempt to fast for 40 days you'll never manage chifukwa yehova ananena kale ndine sizithekanso kuti wina akwanitse chifukwa iwe nda kulola kuti upange zimenezi chifukwa choti ndinawe cholinga kuti ugwire ntchito yangayo Mm, siku la namba 40 siku la namba 40 anthu amanena kuti aprofeti tu anafa koma anthu safuna kuulula O, munatchuka kuti mwamwalira kwambiri iyi fosi nditatuluka pano natuluka mukutentha chachimuno napita pakhomopo kuti ndilandire fresh air nanga si kupuma kumadula mpweyatu umadula ngati ndikamapuma muja ndimafika pena kuti sindikupuma ndiye mzimayi wina ake anandiona osakhala pa chechi pa koma wa- wachikunja ndi amene anafalitsa kwambiri nkhani zoyipa ali mmene alilimu maliro basi maliro basi maliro basi ndiye nkhani ya maliro ina- inatchuka kale kwambiri mwamaliza uh, 40 days imene akupasani cholinga chake nchiti kuti mutumikire dziko zitatero chine chikaundi chake natumikira anthu tsiku la namba 40 apo nani na uthenga wanga umene anandiuza yesu kuti unene izi kuti mzimu wa ambuye uli pa ine mulungu wandituma ine kuti nda- ndimasule anthu nlalike uthenga wabwino ndi kumasula anthu munsinga dziko lapansi alitu mkale yesu amalalikira komanso amapanga perform signs and wonders zizindikiro ndi zozizwa kuti amasule anthu amunsinga ndi kulalika kwambiri amalalika ndi kumasula anthu kuzi- kuziwanda kutulutsa ziwanda komanso kuwachiritsa anthu ku mavuto awo osiyanasiyana so zonse mulungu wandilamulira kupanga zimenezozo ndiyeno kufika nthawi imeneyi mwina ah, utumiki wanu mungaufotokoze motani aha ndiye zomwe zinachitika nditamaliza kusala siku la namba 3 nditayamba kumwa mkaka zinavuta kwambiri zimene ndizifotokoze zinavuta kwambiri zimamanga pa mtima apa mkaka umakana kumalowa mwakuti kukanakhala koti ineyo ndikadi oyenera kufa ndikanafa nditamaliza kusala 40 days nditayimaliza chifukwa ndiye ndinawonda sinalole solo ana kuti andijambule ndinawonda ano kwa ifa kudya lo thupi langa koma mpweyangu umadula mpweyangu unkamadula koma kunavuta mulungutu wakhala akundigwiritsa ntchito mwamphamvu kwambiri chifukwa ndakhala ndikutulutsa anthu munthu woti mwina amafuna kukampanga operation ali ndi brain tumor nkumuwuza kuna kuti usapite ku theater ukafa koma undipeze kudya ni sunagoge yako ubwere ku guwa la nsembe la ambuye kubwera kunoko anthu ndi mboni awo akhala akuwona anthu akubwera ndizima ucheni zozi achita kungozemba kuchipatala kuti ndikufuna munthu kuti a- achire amachira wazabwa mwa mtundu wanji kutoka pa pali ena kuti ana awo ndakhala ndikuwaukitsira awo ndi matenda anabwera ana ena kuti samayenda alipo mpapapo ndimapanga ma miracle ambiri kwabasi ndakamukandu kuisira ntchito mwamphamvu kwambiri pali ma covenant omwe tinapangana nanena kuti ambuye ngati mukundituma ineyo ngati tsiku ndikunena lija nati ngati mukundituma choncho ine ndikufuna ndizipanga zimene sizimatheka ndi munthu koma zimatheka ndi inuyo kuti ndipange zazikuluzo zoti kuno dziko likaona ntchito zimene zija libwere kwa yesu tsopanopo dziko likutsogozedwa ndi satana anthu ena akumachira kungowapempherera pafoni from chitipa to nsanje and ntchito imeneyi ikutheka ndipo ikuchitika popandanso cholephereka chifukwa chonena kuti ntchitoyi analamula ndi mwini wake yesu ndi tsiku limodzi ndasala ndinatuluka ndinakagona kwina kwake mtawuni chifukwa choti panali zifukwa zimene ndinapitirira zoti ndikampulumutse munthuyo ndiye chifukwa timayenera kukampulumutsa ambuye anandilamula kuti ndigone komweko ndiye ndinagona m'nyumba mwake cholinga kuti apulumuke ndipo zinatheka chifukwa pali zina zake zimene kuti ngati munthu akufuna kuti olo akuona wadwala kufuna kufa eti chifukwa ineyo munthu kuti ineyo ndifuna kuti ndipulumutse akakhala kuti imfa inabwera kale timaisintha timaichotsa zimatheka ndipo ine ndimanena kuti ngati ndikunama mulungu andise pompa koma langizo langa ndi lakuti akamabwera kwa ine kuti ndimuthandize number one asagwire mzimu wa chipembedzo agwire mzimu wa yesu chifukwa chipembedzo sichimachiritsa kapena kupulumutsa amapulumutsa ndi yesu ndipo yesu sanabweretse chipembedzo pa dziko anabweretsa fellowship ndi mulungu nde ineyo ntchito yanga si ya chipembedzo ine si wa mpingo ndine wa yesu ntchito yanga ndiyobweretsa kubwezera fellowship imene yasokonekera pakati pa munthu ndi mulungu nde iyeyo amfune mulungu amene ndimampembedzayo ndine mayi malisita ndine mmodzi mulungu andichitira zazikulu pa moyo wanga ndinali ndi mwana wanga timati janet malisita amene anadwala anamwalira atampempherera mwananga uja anadzuka ali moyo dzina langa ndine mary ndimakhala kwa mtope mudzi wa chilazuwa ndinkadwala kusayenda komanso kusokonekera kwa mutu zitatero basi anthu atamva zoti kunoko kuli aprofeti erasoni anandinyamulira kunoko nkudzandipempherera atandipempherera basi nachira mpaka naso ndikuyenda mutunso unasiya zonse zinayenda bwinobwino ine ndi richard chisoso ndimakhala kwa mtiyana ndinali ndi vuto la nthenda ya lilime limatuluka ndithu kumafika pamene papa kuti ndilibwezere kunka mkati zimakanika ndi kumene anandipempherera ndi pamene ndinalandira machiritso